Vuto lalikulu ndi kusamvesesana and ichichi ndichimene chimatipangitsa kwambiri m'banjamu kuti tizikangana kangana. Ndiye tikamakangana kangana zimapanga end up kumaona ngati kuti winayo ndi ovuta and at the end kumakhala mu confused state all the time ndikuyamba kumaganiza zinthu zoti mwina banjali ndingolisiya I think landikanika. Komano chachikulu chimene chimachitika wina sakutha kumumvesa wina. Mwamuna sakumvesa mkazi komanso mkazi sakumumvesa mwamuna wake. so vuto limene limakula kwambiri ndikumuona winayo kuti azipanga zofanana ndi iweyo and yet anthu inuyo ndinu anthu osiyana ndiye anthufe tikanakhala kuti tizitengana pa measure imene iyi kuti uyoyo ndi mkazi inenso ndine mwamuna sibwezi ma issues ambiri akukhala ovuta ndiye lero tikufuna tifotokoze kudzera mu njira 7 pa zinthu ngati zimenezi chinthu choyambirira ndi respect versus love azibambo nthawi zambiri amapanga experience chikondi kudzera mu kulemekezedwa ngati mkazi akumulemekeza mwamuna wake mwamuna wake amaona kuti zaboboo ndiye kuti mkazi wanga amanditani amandikonda pomwe mkazi nthawi zambiri si mmene amachionera chikondi iyeyo iyayi azimayi nthawi zambiri amapanga experience chikondi kudzera timati mu emotional respect ngati maganizo awo ali okhazikika bwinobwino inuyo mmapanga meet zimene iwowo akuganiza pamenepo ndiye mmakhala kuti azimayi mwathana nawo mzimayi amaona kuti ndiye kuti mwamuna wanga amanditani amandikonda chitsanzo china ndichonena kuti pali nthawi zambiri azimayi always fight kuti kodi mwamuna wangayo nchifukwa chani samapanga open up samandimasukira ndikukamba kwambiri zokhudzana ndi vuto limene lili azimayi ambiri they fight for this pomwe mwamuna nthawi zambiri iye amakhala kuganiza kunena kuti kodi mkazi wangayo nchifukwa chani iyeyu amangofuna azingondikhonza komanso amachulusa kundidzudzula kwambiri so mwamuna nkhawa yake imakhala ngati pamene papa so kwambiri timaphonya pa zimene wina akufuna muzaona kunena kuti mkazi chimene amafuna iyeyo ndi closeness eh? kuti akhale oyandikana kwambiri ndi mwamuna pomwe mwamuna at the same time amakhala akufuna respect ulemu so mkazi akufuna closeness pomwe mwamuna akufuna chani kuti mkazi wanga azindilemekeza ndiye pamapeto pake chomwe chimachitika ndi chiyani zonsezi zikakhala kuti zasowekera closeness iyo palibe respect iyo palibe ndi pameneno wina onsewa eti mwamuna mkazi onsewa amayamba kufira kuti ndiye kuti sitimakondana m'banja muno chinthu cha namba 2 kupherezera pa point imeneyi yoti chimene chimakula ndi kusamvesesana ndicho problem solving versus emotional processing nthawi zambiri azimayi eti amakamba mavuto awo to process emotions So azimayi amafuna munthu amene azikamuthera nkhawa zawo, munthu amene azikamvera nkhawa zawo. So amafuna aziyambe kumayambiriro mpaka na pamapeto. Pomwe amuna nthawi zambiri pa problem solving apapa amapanga they talk problems kudzera mukupanga solve mavuto. Nditha kupasani chitsanzo, mkazi atha kubwera ndi nkhawa zake kwa mwamuna kuti lero ndiye landibowa bwanji, abwana anga lero anali amwano andipangira mwano kwambiri anandilalatira kwambiri. ndiye mwamuna a- a- amayiyang'anano pa kubweretsa solution pa vuto ngati limeneli ili chimene amapanga mwamuna vuto ngati ilili mkazi akambweretsera iye amatha kungonena kuti ndiye bwanji osumawauza kuti asiye zimene amapangazo maona so chimachitika ndi chani mkazi sikuti amakhala wakhutisidwa ndi solution iyi yayi iyeyo amaona ngati kuti wangompanga dismiss wangompanga trash kuti nkhani ingotani ingotha pomwe mwamuna amafira kuti ali confused as he thought he was helping kuti ah tsono mkazi uyu amafuna ndimuthandize zonsezi ngati sanakhutisidwe ndi mmene ineyo ndamuthandizira amakhala ali confused ndiye mkazi chimene amafuna pa nkhani ngati zimenezi izi ndi empathy munthu oti angokhala kumbali yake eti umumvere chisoni iyi pepani anatero iyi nde zinakhala bwanji e makomako ukamupanga handle moteromo mkazi ndi pamene amamva bwino not just rushing to a solution tipite ku chinthu cha number 3 chimene mungathe kumvesetsa kuti anthufe chimene chimakula m'kusamvesetsana ndi chimene timati withdraw versus pursuing nthawi zambiri azimayi eti they pursue conversations to fix it amafuna kuti mukambirane nkhani samangofuna mungokhala chete vuto ngati labwera iwo amafuna kuti mukambirane mpaka mupeze solution ya vuto limene lilipolo pomwe amuna pa nthawi ngati imene iyi amapanga withdraw to calm down pali video imene tinapanga yonena kuti kodi nchifukwa chiyani azimuna kapena kuti azibambo amakonda kukhala chete akakhala kuti akwiya ndiye nthawi ngati iyi zimachitikazi ndi zomwezo and videoyi mutha kuipeza mu comment section azibambo amafuna kuti uh, bwanji tisiye kukambirana i just want to, to cool down and calm down mwachitsanzo eh, atha kunena kuti mkazi ndifuna tikambirane pa nkhani iyi pakali pano and at the same time mwamuna amanena kuti hey i need space i need space to breathe ukundilongolola ndifuna ndipeze mpata ine tandipaseni ndi- ndi- ndi- ndipange cool kaye musandisokosere ndifuna mukhale chete pakali pano ndiye end result yake imakhala chani mkazi amaona ngati kuti mwamuna wake doesn't care kuti samalabadira sasamala za iyeyo pomwe mwamuna amaganiza kunena kuti ah, ngati ndingapitirizebe kuyankhula ndi mkaziyu pakali pano nditha kummenya kumpasa mbama kapena nditha kuyankhula chinthu chimene chili chosatani chimene chili chosakhala bwino so mutha kuona kuti zokhumba apa olo zofuna zikusiyana mkazi akufuna china mwamunanso akufuna china komano anthu onsewa eti Akufuna ateteze banja lawo komano chimene chikungosiyanisa wina akulowela uku wina akulowela uku in an opposite way. Chinthu cha nambala 4 security vs freedom nthawi zambiri azimayi eti amapanga seek security and reassurance amafuna iweyo uwawonesele security kuti udzakhala nawo mpakana kalekale m'banjamu as in and uwapange reassure kuti iweyo umawakonda pomwe azibambo nthawi zambiri samafuna zimenezo amakhala akufuna iwowo amafuna kupasidwa ulemu komaso autonomy mphamvu zawo zizioonekera m'banja muja mwachitsanzo mzimayi atha kufunsa osati mofuna kuononga banja ayi atha kumufunsa mwamuna wake kuti kodi banja lathuli mmene mukulionera amuna anga mu- tikulowera kuti and at the same time mwamuna funso limeneli amaliona kunena kuti inunso nde mukundipasa pressure bwanji ine nkesa ndine uyu ndili kale pano pa i provide for this family amaona ngati akupatsidwa pressure so mkazi akuganiza zina mwamuna at the same time akuganiza zina mkazi akungofuna clarity ineyo mu- mu- mupange clarify zimene zizi pomwe mwamuna at the same time amaona ngati kuti iwe ndio umandipanga control kwambiri umafuna uzindilamula uzindiuza zochita ndi zinthu zambiri pomwe cholinga chake si chimenecho chinthu chimene chimapa- chimaonetsa onena kuti anthu timakangana osati chifukwa cha chani yayi komano kwambiri kusamvetsesana chabe ndi chimene timatchula kuti affection versus sexual connection so azimayi amafuna kaye affection eti chikondi kenako emotional closeness mukhale kuti mwayandikana nawo eti ali emotionally close to you maganizo kaye kenako muzibwera no ku nkhani zakuchipinda zokhalira malo amodzi zija so akazi amafuna kaye affection and then emotional closeness then you move on kukhalira malo amodzi kuchipinda pomwe azibambo nthawi zambiri amafuna kaye mukhalire limodzi kuchipinda and then you should end up kuti emotional emotional closeness azibambo amaona ngati mukakhalira malo amodzi kuchipinda zimenezo zimene ziyapangitse kuti iwo akhale emotionally close kwa inuyo mwachitsanzo mzimayi amatha kumaganiza onena kuti ngati zakuchipinda kuti zitheke romance eti ukhale kaye romantic iweyo pomwe mzibambo iweyo umakhala kuganiza kaye intimacy eti kuti zichitike kaye zimenezo ndiye i will feel more emotionally connected to my spouse ndiye chimene chimamalizira nchani end result yake imakhala imakhala yotani mutha kuona onena kuti anthu onsewa a two apapa akufuna connection komano zangokhala kuti njira yakeyo ndi yomwe ili chani ili reversed wina afuna alowere uku wina afuna alowere kuti alowere ukuku and then you end up kukangana pa zinthu zimene sikuti pali khumbo lolakwika aliyense akufuna chinthu chimodzi chinthu cha number 6 tone sensitivity Azimayi amapanga react strongly to tone and emotional energy. Azimayi amapanga react. Am- Azimayi ndi anthu amene amamuyang'ana kaye mwamuna kumuona nkhope wakwiya watani so they react based on that and emotionally and emotional energy yanu kuti kodi muli ndi energy yotani emotionally. Pomwe azibambo nthawi zambiri they strongly react to words of criticism or disrespect. mzimayi akangoonesa kuti ali ndi akuwayankhula zinthu zo- zowadzudzula olo zosalemekeza ndi pamene azibambo amapanga chani amapanga react mwachanguchangu mwachitsanzo eti ngati mzibambo wamuyankhula mzimayi kukhala ngati momukalipira choncho olo tone yanu ikuoneka kuti simunakhutisidwe ndi zinthu zina zake mzimayi amaona ngati kuti mu- mukumpanga attack pomwe mzibambo amaona kuti wapangidwa attack ngati mzimayi wamudzudzula ndi mzibambo or akumuyankhula zina zake zosakhala bwino mzibambo pamene amafira chani amafira attacked now chinthu chomalizira cha number 7 appreciation and recognition mukazaona azimayi nthawi zambiri amafuna kuyamikiridwa for their emotional and relational effort zimene akupanga pa banjapo mmene akugwirira ntchito pa banjapo amafuna kutani amafuna kuyamikiridwa pomwe munthu wabambo amafuna kupangidwa recognize pa zinthu zimene iyeyo amapanga provide pa banjapo komanso zimene iyeyo amachita pa banjapo pa anthu zinthu ziwiri zimenezi zimene anthu awiri amenewa amasiyana ndiye mwachitsanzo kufotokoza further she thinks i do everything for this family and he never notices it mzimayi mwachitsanzo amaganiza kunena kuti ine ndimapanga zambiri pa banja pano ndimagwira ntchito pa banja pano ndimatsuka mbale ndimakolopa kulera mwana ndimapanga izi ndi izi komano zimaonetsa ngati mwamuna wanga zimene samazitani samaziona pomwe mwamuna amaonano mbali yakenso iyeyo nayo kuti inetu ndima- ndimalimbikira kwambiri kugwira ntchito pano ndimabwera usiku ndimalawirira ku- pano komano zonse ngati kuti mkazi wanga samatani sapanga acknowledge ngati zimenezizi ndiye end result yake ndi chani pamene pamukayionesesa muona onena kuti onsewa at the end akufira chani akufira unseen komano chimene chikupangitsa kuti izo zicha- zichitike kuti wina aziona kuti sindimaonedwa m'banja muno kwambiri anthu awiri awa sakutha kumvesesana kuti kodi mzangayo amafuna chani Ndiye timalize nkhaniyi ponena kuti mabanja nthawi zambiri sikuti amakhala akupanga fight each other ayi, komano amakhala akupanga fight ma misunderstandings, kusamvesesana kumene kumakhalapo pakati pa mwamuna ndi mkazi.